sabali baru i muɲunen don i sabalilen don baru n'i y'i muɲu ka sabali i masaw kɔrɔ i bɛ barika sɔrɔ n'i y'i muɲu ka sabali i ka karamɔgɔ kɔrɔ i bɛ barika sɔrɔ n'i y'i muɲu ala kɔrɔ i bɛ diɲɛ sɔrɔ ka lahara sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kelen kelen ni ala y'a di maa o maa ma n'a ma barika fara kan ni barika t'a fɛn na a kelen ko funufunu n b'a fɛ k'a f'i ye duwawu dɔnniya barika ninnu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye baru i ye ne barika ɲini baru nin bɛɛ fɔkun ye e yɛrɛ ye k'i sigi k'i hakili jagabɔ i k'i yɛrɛ ɲininka ala ye ne sɔn mun na n'a ma o di maa caman ma baru ala y'e sɔn muɲu ni sabali la
aa nɔgɔ i ka karamɔgɔ a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ kojugu i kɔnɔjɛ i ka kalanden ye ta
lasana i n'i balimakɛ bɛ baro la awɔ ee a bɛ ka ni a ka karamɔgɔ ka kumaw de ɲɛfɔ n ɲɛna karamɔgɔ cɛrinɔ wa ne n'aw to aw ka baro tɔ kɛ
nka kana ɲinɛ sini sɛsikɔm tagali kɔ dɛ he i m'a ye yan ne m'a f'i ko n tɛ taa n'i bɛ taa i ka sɛsikɔm taga la t'i ka sɛsikɔm taga la ne tɛ taa yɔrɔ si e kɔkɛ n b'i deli sa a bɛnnen don an fila de ka taa barisa u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ an fila bɛɛ de la he ne tɛ segin n ka kuma kan siɲɛ fila koyi fɛn tɛ ne na koyi wuli ka taa baru hmm? i kɔrɔkɛ bɛ taa ne dɛ ee wuli ka taa ne taara kun jumɛn na samata yɛrɛ nɔrɔlen don sɛsikɔm taga la denko la kuwa eh, a ka taga yɔrɔw la musokɔrɔbaw bɛ yen nɔ mɔgɔkɔrɔbaw a ka taa a ɲɛɲini yɔrɔ la a bɛna ne nɔfɛ mun na ee eh, n kɔrɔ o ma se dimi ko la sa o ma se dimi ko la furu dabɔra jigiya de kama a y'a jigi de ta k'a da i kan i kana b'a jigi kɔrɔ n bɛ kuma kelen f'i ye sitanɛ bɛ du o du kɔnɔ balawu bɛ du o du kɔnɔ hɛrɛ tɛ jigi o du kɔnɔ kusi tɛ den bali bokɛ la nka a b'a ba kɔ tanga nɔgɔ caman ma nin ka fisa kɔnɔ ma ni manabɛlɛ ye dɛrɛ kosɛbɛ ɛɛ nka nin ma na yan ni nin fana sɔrɔla o diyara n ye ni nin tɛ min ye n ci ne jatigikɛ nin caman de b'ale bolo a b'a di ne ma ka n lafa ɔ nka ni nin sɔrɔla a kɔnɔ o fana tɛ juguman ye ɛɛ ciden ale bi ala ka yamaru de kɔnɔ ale bi ala ka bonya kɔnɔ ɔ baasi foyi man ka ciden sɔrɔ wa nin na ne farinya sa ka n ka ci fana lase e ma jeliba min ye ne ta ye i hakili latigɛ o la i ɲuman bɔra i ka so cogo min na mm. ka se ne bara yan i ɲuman bɛ bɔ ne fɛ yan ka segin so ala ka yamaruya kɔnɔ eh, kuma min bɛ maa senna teliya o ka kan k'i dala teliya eh, faran n jatigikɛ de ko ne ko e jatigikɛ in jɔn de don de a tɔgɔ ye kurungɔ u b'a wele ko wari ah, n y'a faamu a ka wari i ka hɔrɔnmuso ɲuman fila min b'i bolo dɛ ɔ muso dagabana fila min b'i bolo ɔ k'i ka jɛn ale k'o furu siri e de da m'a fɔ sisan k'a fɔ ko ayi ko ne yɛrɛ furumusow wa awɔ i furumuso u b'e ka sigi kɔni na o ɔ u b'e ka sigi la nka u bɛna furu de bawo e ka kɔɲɔ la o ye kɛko kelen de ye o wa damu foyi wɛrɛ tɛ e ma min sɔrɔ ninnu na sa nka waritigi ka kɔɲɔ la safɛ o bɛ se ka kalo kelen kɛ k'a ka kɔɲɔ kɛ jeliw b'u ta sɔrɔ finɛw b'u ta sɔrɔ garangew b'u ta sɔrɔ maabɔw b'u ta sɔrɔ a dɔ la hali garibudenw b'u ta sɔrɔ o sen fɛ wari in de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ bi ɛ faran k'ale tɔgɔ de ko nafɔlɔ min bi na fɔlɔ hɔ n'a nana diɲɛ sobaw ale de b'o s'i ma n'a b'i kun hali ni fa t'i fɛ wari fa bi sɔrɔ ni ba t'i fɛ ni wari b'i kun e bi ba sɔrɔ hali ni jigi ti maa min na ni nafolo caman b'e bolo ɔ kunfɔyɔrɔ sɔrɔla dogoyɔrɔ sɔrɔla a bi daamu diɲɛ daamu safɛ diɲɛ daamu ti sɔrɔ ni nafolo in de tɛ mɛnɛ ɔwɔ nafolo ee ale de bi se diɲɛ fɛn bɛɛ la n'a donna kungo kɔnɔ a bɛ kungo jalan kɛ kungo kɛnɛ ye n'a binna yiri kɛnɛ kan a b'a kɛ yiri buluma ye ni nafolo donna maa fasalen kan a b'i tulɔ k'i nugu k'i yurukoto ɔhɔ e ma ne yɛrɛ ye n jatigikɛ sen bɛ n kɔrɔ o o kama an bɛ fɛ k'e muso ninnu da don dibara la u b'i kun cogoya min na tan u ka ɲi dɛ u b'e ka sigi de la nka n'u taara nafolotigi kɔ e bɛ min ɲini o fana tɛ i n'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ fantan ta ye
jeliba naamu ni ne faran kun kɛlen tɛ ka layiru di e ma eh. ko min kun bɛ sɔrɔ yan ah. ala de b'a dɔn eh, min kun bɛ sɔrɔ ala ni kira de b'o dɔn eh, tontan to fiye totigi tɛna funufunu wuli nka i komi yɛrɛ ko k'i ye ciden de ye ne ye ciden i bɛ ala ka yamaruya de kɔnɔ kosɛbɛ ne b'i to o hukumu kelen kɔnɔ i ye ciden de ye i bɛ taa ne fana faran ka ci lase i jatigikɛ ma ko ne ko ko n'a dalen b'a a yɛrɛ la i yɛrɛ y'a fɔ cogo min ko disiba don a ka kulusijala kɛlen don k'a yɛrɛ lase nafolomugu min b'a kun a dalen b'o la k'a k'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na ne faran sɔrɔ yan k'a ɲɛ jɔ ne ɲɛ la ka nin ci lakali e bɛ fɛ ka mun kɛ k'i kɔgɔ da nafolotigi kɔgɔ la ɛ kan'o kɛ dɛ fara fara kan'o kɛ dɛ maa kɔgɔ da ɲɔgɔn tɛ nafolotigi ye dɛ nka i ye ci min fɔ ne bɛ taa fɔ a ye ne jatigikɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ cɛbakɔrɔ selenba a ka cɛsiri jala a y'a cɛ minimini fo siɲɛ wolonfila k'a kunjanba bila kini fɛ ka kunjanba bila numan fɛ n'a y'i yuguyugu kini fɛ cɛw bɛ girin musow bɛ girin bawo wari b'a kun n'a y'i yuguyugu numan fɛ nafolo caman bɛ bin cɛw bɛ girin musow bɛ girin bawo wari b'a kun n'a ko cɛw ka si k'u jɔ wari b'a kun u bɛ si k'u jɔ wa n'a ko cɛw ka si k'u da nafolo b'a kun koyi u bɛ si k'u da nka n bɛ min ɲini i fɛ n t'a fɛ ka n ɲɛ tugu k'a yɛlɛ k'i ye n ka so in kɔnɔ yan tuguni i bɛ wuli i bɛ taa n ka ci lase jatigikɛ ma ɛɛ fara n bɛ taa o nka ne kɔni b'a ɲini i fɛ i ka jɛ ni ne tɛ ni nafolotigi ko k'a bɛ sira bɔ maa min ba kuncɛ la i b'i toro i ba kan kan dɛ ni ne tɛ a bɛ sira bɔ i ba kuncɛ ma a tɛmɛtɔ bɛ tɛmɛ n'i fa kɛrɛ ye ni kurungɔ ko k'a bɛ sira bɔ dɔ ba kuncɛ ma o tɛ ne ba kuncɛmala ye eh! jeliba taga eh! n bɛ sira d'i ma awɔ n bɛ sira ɲini awɔ n bɛ taa ci lase cɛw cɛ ɲɛna wa a bɛ na
jeliba ah? ala ka se ni ɲuman ye ne ko e ka taaba ɲi eh, ayiwa muso n'i furula n'i ma den sɔrɔ a man nɔgɔn dɛ dɔw b'a fɔ ma k'i ye subaga ye dɔw b'a fɔ ma k'i tere man ɲi dɔw b'a fɔ ma k'e ye bɔrɔkɛ yɛrɛ de k'e tɛ se ka den sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli eh, i kana jigi a la hali ne karamɔgɔ mɔgɔ eh, muso caman tun bɛ taa a fɛ yen a bɛ dugawu kɛ dɔ ye a donna dɔ ye kaluwa la ayiwa bisimila dɔ di karamɔgɔ ne ser'i ma ka na n jigi sɛmɛ i la i ka ɲɛ ne ma ala kama ka ala deli ne ye n'o tɛ ne kɔnɔnafililen don bi dɛ
alhamdulilayi rabil alamina ɛ eh, n balimamuso e yɛrɛ tɔgɔ ne tɔgɔ pɛnda ah, pɛnda naamu ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn o fɛn n'a ye adamaden sɔrɔ i man kan ka kɔnɔnafili ni a ye abada i kan ka k'i jigi da ala ka dɛmɛ kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ye sabu ala kelen pewu ale de ye tɔɔrɔ wulili masa ye i ka limaniya sabu limaniya de bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ka limaniya karamɔgɔ limaniya sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ e yɛrɛ b'a dɔn ni muso furula n'i ma den sɔrɔ i ni kɔnɔnafili caman ni den tɛ muso yɛrɛ bolo i ni yɔliyɔli caman nin y'a san caman ye ne pɛnda furulen don ala ma den nɔgɔya ne ye
tabarikala ayiwa an tɛ jɛ ka ala deli a ni ala sɔnna ma n bɛ don kaliwa la ka ala deli i ye kaliwa karamɔgɔ kaliwa ye mun ye ala deli cogoya dɔ de don min kɛrɛnkɛrɛnnen don n'i bɛ don a la i kelen ani ala kelen i b'i jija i kumakɛ da i ɲɛ i tulo i bolo n'i sen i k'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ majanya ka bɔ ala kɔnta kow la k'i ŋaniya kɛ kelen ye k'i ɲɛsin ala ma k'a weele misali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ma na ne fɛ yen denko la wa ne b'a yira ala la n ko anw tigi ala pɛnda nana ne fɛ denko la ko k'a jigi tugu ala den tɛ ne bolo dɛ den bɛ ala de bolo ne tɛ se jigitugu la e ala de ye jigitugu masa ye n b'i deli ka den nɔgɔya muso in ye den barikama hmm. ɔ ni ala sɔnna i bɛ den sɔrɔ ah, ala k'o dugawu jaabi n'ala sɔnna ma nka a ka ca a la fɛn camanba ɲɛnabɔra a la nka komi ale tɛ yan bi ne bolo sababu kɔni mɔgɔ tɛ sababu bɔyɔrɔ dɔn eh, farima pɛnda n m'aw wele basi la u b'a fɔ cogo min k'a fɔ ko mɔgɔ furumuso tɛ se ka k'i seere ye nka ne b'a ɲini aw fɛ furu yɛrɛ bonya kama n bɛna ɲininkali min k'aw la a ka n jaabi aw ni ala yɛrɛ cɛmancɛ la hmm. ayiwa an b'i lamɛn ne ko farima ne b'e ɲininka o kabiri e sen donna yan du kɔnɔ don min na fo bi ne delila ka basimako dɔ kɛ kurungɔ la fo ka tasarali bɔ o la wa kabini ne furula ka don yan e ka ko kɛ kurungɔ la o k'o mara a kɔnɔ fo ka se tasarali yɔrɔ ma jɔn wala ne m'a ye pɛndayiru ɛ fara n k'e yɛrɛ de tun b'a fɔ an ye yan ko ni mɔgɔ min t'a fɛ k'e balimakɛ ye walima e balimamuso k'o tigi bɛ taa ka bɔ du kɔnɔ o kɛra ɔn non fo ka taa se fo e ka fɛn dɔ kɛ kurungɔ la ka se tajuru sara ma ah ne hakili t'o la dɛ ayiwa ni fɛn min don i t'o fɔ an y'an k'o faamu o kɔni ka fisa dɛ nin diyara n ye n bɛna aw welekun yɛrɛ fɔ aw ye sisan
kurungɔ de ye jeliba ci n ma ko jeliba ka n'a fɔ n ɲɛna k'a b'a fɛ ko ka farima e n'i dɔgɔmuso pɛnda ko ka aw furu siri o bɛ kɛ cogo di